Anois ar an líne tá Fergus Ó hÍr, Bainisteoir Ráidió Fáilte. A Fhergus, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat. A Fhergus, táim ag caint leatsa inniu ar raidió chun uasdátú a fháil maidir le Ráidió Fáilte mar tá sé beagnach dhá bhliain ó shin ó bhíomar ag caint le chéile. Bronnadh gradam mhór oraibh le déanaí. Cén gradam a bhí ann agus cén fáth ar bronnadh oraibh é? Bhuel, bhain muid stáisiún raidió na bliana ag Féile na Meán Ceilteach a bhí sa Bhreatain Bheag ar na mallaibh ansin. Chuir muid isteach ins an rannóg sin agus bhí muid i gcomórtas leis na stáisiúin ar fad, is dóigh, atá ins na tíorthaí agus na ceantracha Ceilteacha. So táimid ag caint faoi an tír seo in Éirinn, ar ndóigh, Albain, an Bhreatain Bheag, Oileán Mhanann agus an Bhriotáin ins an tír na Fraince. So áiteanna mar sin, bhí na stáisiúin uilig in ann iarratas a chur isteach nó iarracht a dhéanamh an an gradam seo a bhaint agus d'éirigh linn. So bhí stáisiúin mhóra stáit cosúil le RTÉ agus BBC istigh ins an rud. So tá muid an-sásta agus bródúil, bródúil gur éirigh linn le comórtas trom, is dóigh, go raibh muid ábalta an bua seo agus a bhaint amach agus tá muid iontach sásta. gur éirigh linn agus, ar ndóigh, sílim go dtaispeánann sé an obair chrua atá ag dul ar aghaidh ins an stáisiún agus tá's ag daoine atá ag obair i stáisiúin pobail ar bith, bíonn sé bunaithe ar foireann an-bheag, díograiseach agus ansin craoltóirí deonacha agus oibrithe deonacha a thagann isteach lá i ndiaidh lae le cuidiú leat. So tá sé an-mhaith agus aitheantas den chineál oibre atá na daoine ins an stáisiún ag déanamh agus ar ndóigh sílim i mBéal Feirste mar gheall ar go bhfuil muid ag streachailt anseo ó thaobh an Ghaeilge leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus tá bac curtha ar an Ghaeilge cuid mhaith. ins an taobh seo tíre go bhfuil sé an-mhaith gur go bhfuair muid an t-aitheantas seo agus sílim gur gur aitheantas do na daoine uilig atá ag obair ar son na Gaeilge in i mBéal Feirste agus níos faide ins an tuaisceart seo. So tá muid an-sásta gur gur bhain muid an gradam agus is is maith le bheith aitheantas a fháil go háirithe as daoine atá ag obair ins an cheird chéanna. Is na craoltóirí agus na daoine ó na comhlachtaí móra a rinne an socrú seo agus bhí muid an-sásta gur éirigh linn. Comhghairdeachas as ucht an gradam a bronnadh oraibh. Tá a fhios agam gur bhuaigh Raidió na Life é cúpla bhliain ó shin. Ní hé seo an uair seo atá sé faighte agaibh an duais seo. Níl sé seo ach an dara huair a bhfuair stáisiún raidió pobail Gaeilge an gradam. An sin fíor, an bhfuil? Sílim go bhfuil sin fíor, yeah. Fuair Fuair Raidió na Life é cúpla bliain ó shin tá sin fíor. So tá sé maith go bhfuil na stáisiún pobail ábalta buanna a bhaint amach ag an level sin mar is level an-ard agus is is gradam bhfuil aitheantas forleathan tugtha i measc an ghnó ó thaobh craolacháin de. Bíonn na stáisiúin mhóra ó thaobh raidió agus teilifíse istigh sna comórtais seo agus bíonn buanna ag na, mar a luaigh mé, na stáisiúin rté, bhain rté i rannóg eile agus bhain bbc i rannóg eile so tá sé, Taispeánann sé, an caighdeán, den chineál oibre atá muid ábalta a dhéanamh mar stáisiún pobail agus atá ag obair. Amharcann, má smaoiníonn tú ar an méid airgid atá caite ar cuid de na stáisiúin eile i gcomparáid leis an stáisiún pobail, is rud an-mhaith an t-aitheantas sin a fháil. Comhghairdeachas arís. An féidir leat uasdátú a thabhairt dár éisteoirí i mBaile Átha Cliath faoi conas atá cúrsaí maidir leis an fhoirgneamh nua Líonra Uladh agus a rá dúinn cathain a bheidh sé ar oscailt? Bhuel, thosaigh muid, thosaigh Raidió, Raidió Fáilte ag iarraidh suíomh úr nó baile úr cúpla bliain ó shin. Bhí, thosaigh muid in san, san Chultúrlann anseo i mBéal Feirste. Is dóigh go mbeidh aithne ag daoine, cuid mhaith daoine eolach ar an Chultúrlann seo i mBéal Feirste agus thosaigh muid ag craoladh ansin. Ansin rinne siad athdheisiú ar an Chultúrlann Tá, b'fhéidir, tamall ó shin anois agus bhí orainn bogadh amach ón fhoirgneamh mar ní raibh an deisiú fóirsteanach do raidió ina dhiaidh. So bhog muid isteach ins an áit ina bhfuil muid anois ag bun Bhóthar na bhFál ach ón t-am sin bhí muid ag lorg áit níos fearr agus áit níos feiceálaí, is dóigh. Sa dóigh is go bhfuil an Ghaeilge, go mbeidh an Ghaeilge le feiceáil agus le cluinsint ar insan chathair seo so d'éirigh linn suíomh a fháil síos cóngarach do lár na cathrach, is féidir é a fheiceáil ó lár na cathrach an fhoirgneamh seo, tá sé in aice leis an mótarbhealach agus tá sé ar Bhóthar na bhFál so tá sé an-fheiceálach agus d'éirigh linn an suíomh sin a fháil agus anois táimid ag tógáil foirgneamh breá úr galánta ar an suíomh sin, is foirgneamh ceithre urlár atá ann. agus Líonra Uladh an t-ainm atá ar an fhoirgneamh mar táimid ag iarraidh é a úsáid mar ionad traenála do ghrúpaí ar fud an tuaiscirt anseo agus níos faide, daoine atá ag iarraidh traenáil i scileanna raidió agus craolacháin agus rudaí mar sin, beidh sé mar ionad do sin. So an rud atá i gceist ná Mar a dúirt mé, foirgneamh ceithre urlár. Ar an mbunurlár beidh cineál de chaifelann bheag, fá choinne tae agus caife agus babhla stobhach, nó rud inteacht mar sin. Agus ansin tá spás thíos ansin ag an mbunurlár, fá choinne cruinnithe agus b'fhéidir ceolchoirmeacha ina mbeadh suas go dtí caoga nó seasca duine. ansin. So tá sin an-deas agus stiúideo an-bheag ar an mbunurlár so nuair atá aíonna speisialta san fhoirgneamh is féidir linn iad a thabhairt isteach agus agallamh a dhéanamh leo nó cibé rud. Ansin suas ar an chéad urlár beidh cúpla, beidh oifigí agus stiúideo agus áit fá choinne na cláracha a ullmhú agus eagarthóireacht a dhéanamh agus rudaí mar sin. Ar an tríú urlár tá cúpla stiúideo, tá áit, tá stiúideo traenála, agus spás fá choinne traenáil, mar cuirimid béim mhór ar thraenáil insan i Raidió Fáilte. So tá dhá stiúideo ansin agus seomra fá choinne traenáil, agus ansin suas ó shin tá an chéad urlár eile, tá cistin bheag don an fhoireann agus stiúideo taifeadta, so beidh grúpaí ceoil, daoine óga atá ag teacht isteach nó cór nó cibé rud, ábalta teacht isteach agus taifead a dhéanamh. Is ionad pobail a bheidh ann, tá muid lonnaithe i gceantar atá measartha bocht, so tá muid ag iarraidh go mbeidh an Ghaeilge le feiceáil thíos ansin. Just mar a thagann tú isteach ar an mhótarbhealach isteach go Béal Feirste, céad rud a bhfeicfidh tú ná comhartha mór, comhartha mór Gaeilge, Raidió Fáilte agus chomh maith leis sin táimid ag iarraidh go mbeidh an pobal áitiúil bainte leis an rud. So is togra an-tábhachtach agus táimid ag dúil le bogadh isteach go luath. Táimid in ainm a bheith istigh. Ag tús Meitheamh, but mar a tharlaíonn rudaí mar seo, bíonn moill in amannaí, so b'fhéidir go mbeidh muid giota beag roinnt seachtaine ina dhiaidh sin, but táimid ag dúil le bogadh isteach go luath agus beidh fáilte roimh gach duine atá ag éisteacht linn teacht go Béal Feirste agus déanfaidh muid cupán caife deas agus taispeánfaidh muid thart an fhoirgneamh. fuair sibh. Scéal iontach é seo, a Fhergus. An mbeidh le Raidió Fáilte an foirgneamh ar fad nó an mbeidh sibh ag obair, like, an mbeidh aon eagraíochtaí eile ag obair ann freisin nó? Bhuel, beidh Raidió Fáilte ag glacadh an chuid is mó den spás. B'fhéidir ó am go chéile go mbeadh daoine eile ábalta spás a úsáid, agus beidh orainn amharc ar an bhealach is fearr leis an áit a bhainistiú, mar shampla an caife, thíos staighre, níl a fhios agam, an mbeadh foireann Raidió Fáilte nó an mbeireann muid duine éigin eile isteach le sin a shocrú? Ach tá sin uilig le plé. Tá pleananna againn, ach tá's agat le pleananna. Nuair a bhogann tú isteach in áit éigin agus nuair a fheiceann tú an dóigh a bhfuil rudaí ar an talamh, in amannaí athraíonn na pleananna giota beag. So, beidh Raidió Fáilte ag glacadh an chuid is mó den spás ins an fhoirgneamh úr but tá spásanna eile ann agus b'fhéidir gur féidir le daoine cruinnithe nó comhdhálacha a reachtáil. So tá spás ansin gur féidir lena ligint amach do ghrúpaí eile atá ag iarraidh spás fá choinne fís-chomhdháil nó rud inteacht mar sin. So, beidh spásanna mar sin ann chomh maith but den chuid is mó is Raidió Fáilte a bheas in san áit. Agus is céim iontach tábhachtach do Ghaeilig i mBéal Feirste agus Gaeilig sa Tuaisceart go mbeidh foirgneamh chomh feiceálach seo i lár, go bunúsach i lár Bhéal Feirste. agus sílim go bhfuil daoine ar bís leis an áit a fheiceáil agus tá daoine iontach sásta. Bíonn daoine ag caint linn ar an mbóthar anois, strainséirí fiú, daoine nach bhfuil Gaeilge acu ag caint faoin fhoirgneamh tá's agat, bíonn na tiománaí tacsaithe ag dul suas agus anuas an mbóthar agus chuala mé daoine ag rá go mbíonn Strainséir ag cur ceist ar na tiománaí tacsaí cad é an foirgneamh úr seo atá á thógáil agus bíonn siadsan ag cur síos ar Raidió Fáilte agus an rud atá ag dul ar aghaidh. So tá sé maith go bhfuil an Ghaeilge agus togra Gaelach i mbéal an phobail agus gach duine ag caint fá dtaobh de agus Cé díobh sin leis an Ghaeilge, chomh maith leis an Raidió Fáilte agus an córas craolacháin agus traenála atá againn? So sin go hiontach. So tá tú ag rá is dócha go mbeidh sé oscailte roimh deireadh an tsamhraidh, an mbeidh? Ó, tá súil againn go mbeidh. Sin go hiontach, yeah. Is dea-scéal é seo, go on, yeah. Yeah, just táimid ag iarraidh go mbeidh sé, nílimid ag caint faoi Bhuel, tá's agam go labhrann daoine faoi oscailt oifigiúil. Tá muidinne ag iarraidh roinnt fáiltithe a chur i láthair so go mbeidh fáilte roimh an phobal áitiúil, go mbeidh fáilte roimh an, ag ócáid amháin agus ansin fáilte eile roimh an phobal Gaelach agus ansin beidh, tá muid ag iarraidh, tá súil againn go mbeidh b'fhéidir, Uachtarán na hÉireann ábalta teacht ag pointe éigin le fáilte oifigiúil, más maith leat, but beidh cuid, tá cuid, tá suim ag cuid mhaith daoine insan áit, so táimid ag gabháil seans a thabhairt do dhaoine teacht agus an áit a fheiceáil agus tá, táimid an-bhródúil as an rud atá ann, so táimid ag iarraidh go bhfeicfidh an méid daoine agus is féidir é. So tá fáilte, mar a dúirt mé roimh gach duine atá ag éisteacht linn teacht agus an áit a fheiceáil agus taispeánfaimid thart sibh. D'fhéadfadh muid caint ar fad, Líonra Uladh ar feadh an lae ar fad, so níl ach cúpla ceist eile agam i gcoitinne. Is dea-nuacht ar fad atá agat do Raidió Fáilte ón uair dheireanach a labhair mé leat. Just mar cheist dheireanach mar gheall ar Líonra Uladh san agallamh seo, cé atá ag maoiniú é, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, an bhfuil? An foirgneamh úr? Bhuel, fuair muid maoiniú ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste, fuair muid maoiniú ó an Ciste Infheistíochta Gaeilge, sin ciste atá sa Tuaisceart anseo a chuidíonn le tograí Gaelach, tograí caipitil, caipitil agus tá siad ag déanamh obair fíormhaith, caithfidh mé a rá, cuid mhaith tograí anois ar fud na háite i mBéal Feirste, in Ard Mhacha agus áiteanna eile atá. ag fáil maoiniú ó ón Chiste Infheistíochta. So agus ansin fuair muid airgead ón rannóg an Roinn Phobail thuas anseo, the Department of Communities and nó DCAL mar a bhí tamall ó shin. So sin na trí maoinitheoirí is mó. Fuair muid airgead ó dream darb ainm the Alpha programme don timpeallacht. Tá píosa talamh thart ar an fhoirgneamh úr so táimid ag iarraidh go mbeidh bláthanna agus an áit deas gur féidir leis an phobal teacht isteach agus suí ansin in amannaí so fuair muid airgead ón Alpha programme agus ar ndóigh fuair muid an talamh ón the housing executive anseo agus ón Roinn Infrastructure. So thug siad san an talamh dúinn. So tá muid an-bhuíoch de na na dreamanna uilig a thug an t-airgead dúinn agus ar ndóigh tá Foras na Gaeilge agus an Irish Language Broadcast Fund ag maoiniú an togra go laethúil. So tá muid an-sásta go bhfuair muid an tacaíocht. But sílim go n-aithníonn daoine an tábhacht den togra seo. So tá daoine tógtha fá dtaobh de agus an, sin, go bhfuil daoine an-sásta leis an rud s'acu, go háirithe anois agus é ag fás agus é le feiceáil. Bhí muid ag caint fá dtaobh de seo ar feadh tamall fada, bhí pleananna déanta tamall fada ó shin agus anois, Tá an rud le feiceáil ar an talamh agus tá daoine spreagtha agus ag caint faoi agus tá sin an-mhaith. Agus arís, mar a dúirt mé, ag cur an Ghaeilge ar ais i mbéal an phobail i mbealach an-deimhneach. Cluineann tú cuid mhaith scéaltaí diúltacha faoin nGaeilge agus daoine ag déanamh ionsaí anseo sa Tuaisceart ar an teanga agus tá sé maith, scéal maith a bheith againn. agus sin cuireann sé spin maith ar dhaoine. Tá a fhios agam go bhfuil físeán amháin ar YouTube ag Raidió Fáilte leis an faoin Líonra Uladh a bheith á thógáil ach tá sí thuas ansin ar YouTube ar feadh bliain timpeall. Ceapaim sin. So is iontach rud é go bhfuil sé beagnach réidh chun a bheith oscailte so tá forbairt ann ó shin. Chuir mé an cheist seo ort cúpla uair thar na blianta, an mbeidh sibh sásta craoladh timpeall Thuaisceart Éireann ar, ar FM má fhaigheann sibh ceadúnas ó Ofcom chun é seo a dhéanamh agus an bhfuil aon nuacht ó Ofcom mar gheall ar an ábhar seo? Bhuel, táimid ag caint le hOfcom le tamall fada fá dtaobh de sin. Mar stáisiún phobail, tá, táimid ceadaithe le bheith ag craoladh i mBéal Feirste, ins an mhórcheantar Bhéal Feirste, más maith leat. Agus táimid, tá, tá daoine taobh amuigh de Bhéal Feirste a, a bhí ag, ag iarraidh go mbeimid ag craoladh in ceantar s'acu siúd le tamall fada, agus cuirimid seo os comhair Ofcom agus, Go dtí seo níor éirigh linn an rud a athrú but sílim go bhfuil rudaí ag bogadh ag leibhéal eile, or ag leibhéal éigin. Tá siad ag caint anois go mbeidh ardán dab, an digiteach, ardán digiteach, agus b'fhéidir go mbeidh muid ábalta dul ar sin agus tabharfaidh sin seans dúinn a bheith le cluinsint níos, thar ceantair níos, níos leithne. Chomh maith le sin nuair atá muid ag bogadh go dtí an áit úr, Sílim go mbeidh, dar leis na tuairiscí a fuair muid, go mbeimid le cluinstin níos faide mar beidh aeróg níos airde againn ná atá faoi láthair. Ach maidir le craoladh ar fud na Sé Chontae, ag an bpointe seo tá cineál leisce ar Ofcom. sin a cheadú mar is dóigh go bhfuil siadsan den bharúil, má cheadaíonn siad é do dhream amháin, go mbeadh gach stáisiún pobail ag teacht isteach agus ag iarraidh an rud céanna. Tá muidinne ag déanamh a chur in iúl dóibh gur pobal suime nó a community of interest atá i gceist. Nuair a thosaigh siad leis na na stáisiúin pobail, bhí siad ag smaoineamh faoi stáisiún nó faoi phobal tíreolaíochtúil. So, agus tá muidinne ag rá, bhuel, nílimid níos, ní pobal tíreolaíochtúil muid, is pobal suime. Bíonn Gaeilgeoirí scaipthe ar fud na sé contae anseo agus ar fud na tíre ar fad agus táimid ag iarraidh freastal orthu siúd, nílimid ag iarraidh, mar, you know, tá i Sasana, nó Ofcom, tá siad ag déileáil le Raidió Bradford nó Raidió Leeds. ag freastal ar an phobal ins an ceantar sin. Tá muidinne ag rá, bhuel, ní oibreann sé mar sin maidir leis an Ghaeilge mar tá daoine taobh amuigh de Bhéal Feirste, tá daoine i gceantracha, tá pobal Gaelach i gceantracha ar fud na sé contae agus níos faide agus tá muid ag iarraidh freastal orthu. Agus tá muid ag cur na hargóintí sin chun tosaigh le hOfcom. But. Go dtí seo, mar, taobh amuigh den rud a luaigh mé faoi an dab, an ardán dab agus cuidiú í sin, agus b'fhéidir go mbeidh muid le cluinstin níos faide má tá, nuair a bhogfaidh muid isteach san áit, san áit úr, níl siad ag bogadh ar an, ar an, ar an mhórcheist maidir le craoladh ar fud na sé contae ar fad. OK. But coinneoidh muid ag labhairt leo, gan dabht. Like, tá 'fhios agam go bhfuil Raidió na Life ag craoladh timpeall, mórcheantar Bhaile Átha Cliath, ar fáil ar FM agus go bhfuil Raidió Rí-Rá ar dab i roinnt ceantar i deisceart Bhaile Átha Cliath, nó deisceart na hÉireann ar a laghad. An bhfuil fhios agat cathain a mbeidh dab ar fáil nó in úsáid go? go forleathan? Bhuel, tá sé ag fás anois now, tá céatadán, tagann tuairisc amach ó, tuairiscí amach ó Ofcom gach bliain agus tá siad ag rá go bhfuil céatadán na ndaoine atá ag éisteacht ag ardú de réir a chéile. Ach an fhadhb atá againn maidir le dab ná go bhfuil sé iontach costasach le bheith ábalta dul ar ardán. Stáit mar a chuireann siad síos air. So an rud atá Raidió, an rud atá Ofcom ag obair air faoi láthair ná tá siad ag amharc ar bealach níos saoire go mbeadh siad ábalta ardán dab a sholáthar do ghrúpaí cosúil linn féin, do stáisiúin pobail is araile. Now tá's agam in san deisceart go raibh scéim mar sin ann chomh maith, go raibh siad ag déanamh scéim píolótach mar bhí muidinne ar an scéim sin mar a tharla sé, bhí muid ag craoladh i mBaile Átha Cliath ar feadh tamall ar ardan dab so caithfidh go bhfuil na húdaráis craolacháin ag amharc anois ar bhealach éigin le praghsanna a ísliú sa dóigh is go mbeadh grúpaí pobail agus stáisiúin raidió pobail ábalta a bheith ag craoladh ar ardán dab. So now bhí sé le bheith istigh tamall ó shin labhair siad liom agus dúirt bhí sé le bheith istigh thart faoin am éigin an bhliain seo but sílim go bhfuil sin curtha siar arís so is dóigh taobh istigh de cúpla le bliain but níl sé ag dul a bheith you know an mhí seo nó an mhí seo chugainn but arís Arís céimeanna, just céim, na céimeanna beaga a ghlacadh, agus céimeanna móra, más féidir, agus coinnigh ag brú chun tosaigh, agus sin mar atá muid, sin an rud atá muid a dhéanamh ar gach leibhéal. Níl a fhios agat cén céatadán a bhfuil ag úsáid dab in Éirinn, nó

Agus arís, tá difríocht in ceantracha agus difríocht maidir le haoisghrúpanna. Tá daoine, tá daoine a rá anois nach bhfuil daoine óga ag éisteacht leis an raidió mar a rinn cuid againn nuair a bhí muid níos óige. Go n-éisteann siad le podchraoltú agus go n-éisteann siad leis an raidió i mbealach difriúil ná a tharla blianta ó shin. Agus go n-éisteann siad ar ghutháin agus go n-éisteann siad ar ar bhealaí difriúla. So, in amanna tá sé deacair. Tá an méid sin dóigheanna anois gur féidir le daoine a bheith ag aimsiú stáisiún tá na happs agus gach rud. So, tá daoine ag éisteacht anois le Raidió i mbealaí nach raibh ábalta smaoineamh faoi b'fhéidir deich mbliana ó shin. So, tá an córas uilig ag athrú. So, Tá sé suimiúil anois, agus in amannaí níl mé cinnte an bhfuil siad ábalta na rudaí uilig a thomhais. Like, tá roinnt apps agus ní fhaca mise figiúirí de na happs, cá mhéad daoine atá ag éisteacht le stáisiún amháin nó stáisiún eile ar na happs áirithe den seinnte raidió agus rudaí mar sin atá an-deas agus an-úsáideach, but ní fhaca mise na staitisticí ag teacht amach. Ach fá dtaobh den méid daoine atá ag éisteacht ar an chóras sin, agus ansin tá, bíonn podchraoltú ann. So tá sé i bhfad níos deacra staitisticí a bhailiú anois mar tá éagsúlacht, an-éagsúlacht ins na dóigheanna a bhfuil daoine ag éisteacht le raidió. But dar le, dar le na húdaráis atá ag cur amach na staitisticí, tá na figiúirí figiúirí áirithe ag dul suas, maidir leis an DAB, tá siad ag dul suas de réir a chéile. Is, ceann de na bacanna is mó maidir le DAB ná nach raibh sé le fáil i gcarranna agus éisteann cuid mhaith daoine leis an raidió nuair atá siad ag tiomáint. Agus mura raibh DAB le fáil ins na carranna, bhuel, Bhí tú, bhí lucht, bhí tú ag gearradh amach lucht éisteachta measartha substaintiúil ansin. So but sílim de réir a chéile tá na carranna, tá siad ag cur isteach ins na carranna anois so cuirfidh sin leis le líon na ndaoine atá ag éisteacht ar an ardán sin. Sin, tá daoine eile agus ní maith leo DAB. B'fhearr leo an seanchóras so ní féidir gach duine a shásamh. Bheadh sé iontach má bhain sibh ceadúnas ar FM timpeall na Sé Chontae ar fad nó má bhain sibh a cheadúnas ar DAB cibé, like agus má tá DAB ar fáil go forleathan you know. An bhfuil aon eolas sa bhreis ba mhian leat a thabhairt amach dár éisteoirí i mBaile Átha Cliath i leith an stáisiúin sa lá atá inniu ann mar cheist dheireanach?

arís. Tá sé maith, you know, ar ais chuig an gradam sin a bhain muid, tá sé maith an t-aitheantas sin a fháil faoin gcaighdeán de na cláir atáimid ag craoladh, agus rinne siad tagairt, rinne na. na moltóirí tagairt don obair atáimid a dhéanamh leis an phobal agus an traenáil agus go bhfuilmid ceangailte go dlúth le cúrsaí atá ag dul ar aghaidh anseo leis an phobal Gaelach ins an Tuaisceart. So is, déarfainn go spreagann sin, mothaím i gcónaí, má tá Gaeilgeoirí ag obair i gceantar amháin, go mbíonn siad spreagtha nuair a chluineann siad cad é atá ag dul ar aghaidh sna ceantracha eile agus b'fhéidir go spreagann sé na grúpaí i gceantracha eile rud éigin úr nó rud éigin difriúil a dhéanamh. So, is dóiche sin buntáiste amháin má tá daoine ag iarraidh cluinstin cad é atá ag dul ar aghaidh maidir leis an phobal Gaelach anseo ins an Tuaisceart i mBéal Feirste agus ins an Tuaisceart mar bíonn muid ag obair le grúpaí taobh amuigh den chathair seo, de Bhéal Feirste, má tá daoine ag iarraidh an cineál modh oibre atá againn thuas anseo a chluinsint nó léirmheas nó cur síos a fháil ar an dóigh a bhfuil rudaí, thig leo tiúnáil isteach ar Raidió Fáilte agus gheobhaidh siad sin de réir a chéile. Aontaím. Agus bhí sé deas caint leat arís i ndiaidh dhá bhliain, agus tiocfaidh mé ar ais chugat nuair a bheidh sibh ag feidhmiú san fhoirgneamh nua Líonra Uladh. Aontaím go mbeidh an ionad Líonra Uladh mar forbairt iontach ó thaobh na Gaeilge timpeall timpeall na tíre agus timpeall na cruinne ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge freisin.